n'ụbọchị tata dị n'ego ụbọchị ahịa oye na ọ gaghị eme anyị ihe ọjọọ na ọ ga-eme anyị ihe ọma ọ ga-enye anyị ndụ nye anyị arụ ike nye anyị pụọ apụọ n'udo nabata nabata n'udo n'ọkwa ya na maka na a sị na eje ana bụ isi ije hmm, na onye jere n'udo ka a na-agọkwa ọfọ ka ọ nata n'udo hmm, so okporo ụzọ ga-eruwere anyị isi ndụ ndụ nka nka hmm, ọkwa na ya na-ekwu okwu maka na onye jere nata na-akọ ka o si eje a wee weta ọjị chukwu na-eme mma ebighị ebi agbanwe agbanwe na agwụ agwụ dike ndị kerere ụgwọ narị atụ egwu ọgbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ya aka nke gbajiri igwe kpọọ ya nkụ o lere ihe bịara ile anyị o gburu ya nke bịara igbu anyị ọ zọrọ ya nke bịara ịzọ anyị ewo eze chite okike abiama igbo bụ igbo bịara na-ekene ụmụ ndị igbo bịara na-ekene ọdịnala igbo na-ekene anyị ji ọjị wee bịa anyị wee na-akpọku gị n'ike na ebube sị gị bịa taa ọjị ndị ichie ukwu na ndị ichie nta bịa taanụ ọjị ndị ichie nwaanyị bịa taanụ ọjị ndị ichie nwoke bịa taanụ ọjị anyanwụ na agbara nekwenụ ọjị ngene nekwenụ ọjị udo nekwenụ ọjị ogwugwu nekwenụ ọjị osimiri nne nwaanyị nekwenụ ọjị ogwugwu nne nwaanyị nekwenụ ọjị eze onye nọrọ orie gị nekwa ọjị agha mere na ọjị ichie chinedu gị nekwa ọjị eze ọnụ gị na ọjị ewere ndụ nekwenụ ọjị ụmụ ngwu ana m akpọku unu sị na ọjị abịa amesi gị nekwa ọjị uga nekwenụ ọjị umuchu unu na ọjị nkpologwu na ọjị abịa akpo nekwenụ ọjị onye a kpọrọ ya kpọọ nwanne ya maka na a sị na nkọtọrọ nkọtọrọ ka igwe naabọ ji acha ọkụ mmụọ niile nke na-ata ọjị nke nọ n'Ọmambara nke nọ n'Imo nke nọ n'Abịa nke nọ n'Enugu nke nọ n'Ebonyi steeti nke nọ n'ugwu ọcha nke nọkwa na delta ana m akpọku na ebe niile mmụọ Igbo sọtọrọ ana m akpọ unu sị na unu bịa taa ọjị n'ogbe m wee na-akpọkukwazị chi anyị sị na dododo na ọjị abịa a sị na onye nke wetara ọjị na o wetara ndụ onye wetara ọjị wetara udo onye wetara ọjị wetara ọganiru na onye nke wetara ọjị wetara ọmụmụ a wee were ọjị na-ekwu okwu ndụ okwu arụ ike okwu ọganiru n'isi ikwu n'isi ibe ife afụ ife dị mma nke anyị na-eme ka anyị ji enyere ndụ aka nke anyị ji eme ndụ ụsọ ụsọ na-emegideghị ikwu na-emegideghị ibe na-erighị nke ikwu kwere ike na-erighị nke ibe kwere ike a sị dododo chukwu na ọdịnala ndị mbụ na ndị egede anyanwụ na agbara anyị na-akpọku unu site n'ọjị a sị na unu bịanụ taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe ka anyị nwee ike tata ife e ji enyere ndụ aka atata garị na abụ nke na-eweta garị ofu wee na-asị na ọ ya-abara ikwu bara ibe maka na igbo kwuru sị na ụmụnna nwezuo akụ na iro na ekworo ya-ana e wee na-asị na ọ ya-agaziri nwa onye igbo nke na-agba mbọ n'ụzọ dị mma ihe ọ na-eme were akpata ego ihe dị mma a sị na ọ ya-amụba a wee weta nkwa ike ife afụ nke e jiri nzu wee gọọ ife afụ nke e jiri edo wee gọọ ife afụ nke e jiri ọjị wee kwu n'ọkwa n'aka ji mmanya ike a sị ka anyị mezuo ya ka ọ dị otu ahụ anyị si wee kaa ya ee wee sị n'ụbọchị tata ụbọchị ahịa oye dododo chukwu na anị anyị azụ ka ahịa ee ma ya ma ana ka ahịa ee ndị amụ dị n'eze iwe dị n'obi a sị dododo ife afụ nke ha chere anyị ya natara ha natara ezinụlọ ha ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana ana ọkwa na ọfọ a gọrọ ee sị nke wụ nke ọma ga-adị na ndụ anyị nke wụ nke ọjọọ ga-agbara anyị ọsọ n'aha chukwu na ọdịnanị ise